an ka foli b'aw bɛɛ lajɛlen ye an n'aw balimakɛ don adama jara vibilen dɔw ko n ma ko jɛnɛbilen dɔw yɛrɛ ko sabu kelen pewu dugulamaga ɔ adama jara vibilen n sigiyɔrɔ bɛnnen bɛ bamakɔ samɛ ma nka faso o ye dunba ye dunba a bɛ kulukɔrɔ region fɛ bananba sɛrɛkili ɔ bi an bɛna video bila ɔ nka an bɛ a fɔ ɛɛ bananbakaw ko n'i y'i ko k'i jɛ ko n'i ma se bananba ko nɔɔrɔ t'i la ɛ n'i y'i ko k'i jɛ cogo o cogo n'i bɛ taa bananba i bɛ tɛmɛ dunba de fɛ dɛ sirakolakaw u bɛ tɛmɛ dunba de fɛ dɛ kulakaw u bɛ tɛmɛ dunba de fɛ ɔ bi videow tiɲɛ fɔ n teri ye a tɛ teriya sa nka a bɛ teri ɲɛ bilen an y'a ye nin wagati ninnu na tansiyɔn sosiyaliw bɛ yen tansiyɔn sosiyali minnu bɛ yen nin wagati in na sababu damadɔw de b'a la jamana mara bɛ kalifa maa dɔw de ma olu de bɛ jɛ ka jamana mara kɛ nka o kɔrɔ tɛ ko an ye mara kalifa olu minnu ma k'olu ka kusa ka tɛmɛ u ka maradenw kan dɛ ayi maradenw bɛ wari min bɔ an bɛ musaka min bɔ o de bɛ kɛ sababu ye n'olu bɛ baara kɛ ɔ n'o ye an ka minisirisow ye n'o ye an ka direkisɔnbaw ye ɔ n'o ye hali ka taa se perezidansiyɛli yɛrɛ ma jamanakuntigi yɛrɛ bɛ yɔrɔ min na ninnu bɛɛ lajɛlen de bɛ baara ye fasodenw ye maliden yɛrɛ ye maa miliyɔn tan ni seegin ye o maa miliyɔn tan ni seegin bɛɛ lajɛlen jɛra k'a fɔ an ka jɛ ka jamana koɲɛ to ninnu bolo u ka baara kɛ ɔ ka jɛ tuguni ka wari bɔ k'o di an lakanabagaw fana ma sɔrɔdasiw b'o la bere ruziw b'o la garidiw b'o la zandaramuw b'o la polisiw b'o la ɔ jamana kɔnɔdenw jɛra musaka jamana kɔnɔdenw ka ɛnpo n'u ka takisiw de bɛ jɛ ka kɛ ɲɔgɔn kan k'a di ninnu ma k'u ka jamana baara ko an sigilen bɛ k'u filɛ yalasa an bɛ se ka lafiya cogoya min ɔ an badenw a ka kan tiɲɛ don anw yɛrɛ de ye fanga dɛmɛbaa ye koyi wa ne yɛrɛ de ye fanga dɛmɛ ne adama jara vibilen ne de ye fanga dɛmɛ wa ne yɛrɛ de ka kan ka tiɲɛ fɔ fanga yɛrɛ fana ɲɛna tuguni barisabu bamananw b'a fɔ bamanankan na ko n'i ɲin dɛsɛra ka tiɲɛ f'i ɲɛna ɔ k'i ka i jugu sara a ka tiɲɛ f'i ɲɛna ɔ o kama anw minnu bɛ n'an ye Alhaji Ibiri Bukari Keyita dɛmɛ 2018 ne b'a dɛmɛbagaw la mais 2013 ne m'a dɛmɛ 2013 ne ye mɔgɔ min dɛmɛ o kɛra Sumayila Sise de ye n y'a dɛmɛ a ma miliyɔn di yan a ma waa kɛmɛ di yan maa minnu b'an ni ɲɔgɔn cɛ cidenya la u bɛ se k'o seereya ɔ nka ni ala ye jamana mara kalifa maa min ma don min waati min an bɛɛ ka jɛ ka fara o tigilamɔgɔ kan n'a ye mɔgɔw lamɛn an bɛɛ ka jɛ ka fara o tigi kan ka jamana jɔ min b'a to maliden bɛɛ bɛ lafiya cogo min o ye ne ka hami ye o ye ne ka haju ye ɔ ibk an bɛ k'a dɛmɛ ni maa min y'a ye don min na ko ne ye n ka mɔbili dɔ feere k'a don ibk kunko dɔ da fɛ k'a sɔrɔ ibk yɛrɛ ni ne ma sigi an ma kuma karimu ni n ma sigi an ma ɲɔgɔn ye an ma kuma mais n bɛ k'a kɛ mun kama jamana n ka laɲini ye mun ye bi don min ni alhaji ibiri bukari keyita n'a bɛ bɔ perezanya la n'a bɛ bɔ perezanya la don min na manda dafalen 2023 o don n b'a kanu n n'a ka ɲɔgɔn ye k'a fɔ a ye ne ka dɛmɛ min tun bɛ ka t'i yɔrɔ o n y'a k'i ye fasoko kama Elhaji Ibiri Bubakari Keyita m'a fɔ an taara palɛ la cérémonie dɔ senfɛ conférence dɔ senfɛ bɛɛ b'a ye cogo min n b'a ye ten o tɛ ɲɔgɔn ye bɛɛ b'a ye cogo min na n b'a ye o cogo la walima an b'an tɛgɛ don ɲɔgɔn bolo ka tɛmɛ o tɛ ɲɔgɔn ye ɔ an badenw ɛlaji ibrim bukari keyita bɛ ne dɔn ne kɔfɛ a b'a dɔn ko n y'a dɛmɛbaga dɔ ye barisabu a delila k'o foli kɛ ɛɛ eh, minisiri amadu koyita ko a ka n'a fɔ n ɲɛna a bɛ na don min na ka bɔ aeroport la a bɔra faransi ɛɛ eh, ameriki ka taa faransi n'u ye wo ci a la yen a bɛ na don min na ne taara a kunbɛ aeroport la bamakɔ yan a ye ci don amadu koyita da ko amadu k'a fɔ n ɲɛna ko vraiment k'a ye n ye k'a diyara a ye o bonya ye n fa ɔ nka anw minnu bɛ yen n'anw bɛ k'a dɛmɛ bi ɛɛ ne yɛrɛ de ka kan ka se ka tiɲɛ fɔ fanga ye bari sabu i ye fanga min dɛmɛ ayiwa ne hakili la n'i ma tiɲɛ fɔ o fanga ye ayiwa i tɛna se ka tiɲɛ fɔ maa wɛrɛ ɲɛna bilen o kama minisiri damadɔw bɛ yen bi o minisiri damadɔw olu ka kan ka bɔ u jɔyɔrɔ la barisabu gɛlɛya o gɛlɛya bɛ jamana kɔnɔ bi minisiri naani ka se minisiri duuru ma olu de nana n'o gɛlɛya sababu ye an ka jamana kɔnɔ yan bi bi in na gɛlɛya fɛn o fɛn bɛ yen bi o minisiriso fɔlɔ ye jumɛn ye o ye ministère de l'éducation ɔ ni teme bɛ o kunna bi ale ye rpm maa ye u ka biro national fɛnɛ ayiwa i k'a dɔn quatrième vice président don n'o tɛmɛna ka bɔ yen min ye finance ministre ye n'o ye bubu ye bubu kan ka taa ka bɔ a jɔyɔrɔ la bi hali n'i y'a sɔrɔ ibk yɛrɛ balima dɔ don a ni jɔyɔrɔ ye man kan bi ɔ n'o tɛmɛna ka bɔ yen min ye ministère de la fonction publique ye ɔ minisiri n'o ye araki tala ye araki tala a dɛsɛra a kan ka bɔ a jɔyɔrɔ la bi ɔ n'o tɛmɛna ka bɔ yen min ye agɛrɛlafu ye ministère de l'administration territoriale a fɛnɛ ka kan ka bɔ a jɔyɔrɔ la bi agɛrɛlafu dɛsɛra ɔ n'o bɔra yen ɛɛ min ye ministre de la défense ye ɔ cɛmɔgɔ sangare rpm maa don an tɛ parti ko la an bɛ jamana ko la cɛmɔgɔ dɛsɛra cɛmɔgɔ fana ka kan ka bɔ a jɔyɔrɔ la bi ne b'a dɔn munna n ko ayiwa rpm 4 vice président n'o ye teme professeur teme ministère de l'éducation mankan minnu wulila jamana kɔnɔ nin waati na homosexualité ko la cɛw ni cɛw musow ni musow a mankan bɛɛ wulila yɔrɔ min na o sɔrɔla teme de fɛ barisabu u taara jɛrɛ min kɛ segu ne yɛrɛ ye n seko bɛɛ lajɛlen kɛ a la futinɛ da bɛ sa cogoya min na ka mankan nɔgɔya nka tiɲɛ fɔ n teri ye a tɛ teriya sa ɔ fo an ka tiɲɛ fɔ ɲɔgɔn ɲɛna tiɲɛ ka fɔ jamana bɛ sɔrɔ ka jɔ o de la n'o tɛ a tɛ ɲɛnabɔ a tɛ komi ne ye tiɲɛ ye bi dɛ ne ye tiɲɛ ye kabini kunun wa ne ye tiɲɛ fɔ kabini kunun peut-être i b'a sɔrɔ n bɛ tiɲɛ min fɔ ɔ n'o tɛ ji min sira fɛ don min na o tuma i b'a fɔ ko vieux Bile k'a ma tiɲɛ fɔ nin ye vieux Bile man di n'o tɛ ne ye tiɲɛ fɔ kabini kunun n bɛ ka tiɲɛ fɔ bi wa sini n'ala sɔnna a ma n bɛ tiɲɛ fɔ ɛɛ teme kan ka bɔ a jɔyɔrɔ la bi ekɔli karamɔgɔw bi bi na an ɲɛ b'a la k'a fɔ année bɛna kɛ année blanche ye a dɛsɛra olu fɛnɛ ka yɔrɔ la tuguni ɔ jamana yɛrɛ bilalen bɛ kunbalan kɔnɔ minisiri damadɔw de fɛ teme kan ka bɔ yen bi professeur teme a kan ka bɔ yen bi ka maa wɛrɛ bila a nɔ na ɔ n'o bɔra yen min ye araki tala ye fonction publique minisiri an b'a dɔn an n'a delila ka jɛmu caman kɛ nka bi tiɲɛ yɛrɛ la araki ka kan ka bɔ a jɔyɔrɔ la ka d'a kan araki dɛsɛra a ni maaw ni ɲɔgɔn cɛ bɛn tɛ bi san naani kɔnɔna na araki y'a dan jira a y'a ka limiti jira araki ka kan ka taa ka bɔ a jɔyɔrɔ la bi ka d'a kan fɛnɛ ekɔli karamɔgɔ hali u ka gɛrɛfu min n'a bɛ sen na araki ka kuma dɔ bɛ yen min kɛra sababu ye ka ekɔli karamɔgɔw yɛrɛ tɔ fujini k'ekɔli karamɔgɔw k'u dimi o kuma ye kuma jumɛn ye araki bɔra jamana foroba tele la n'o ye ortm ye a ko fɛn wɔɔrɔ bɛ yen u bɛnn'o kan wa n'u m'u teliya ka don yɛrɛ ekɔli karamɔgɔw o fɛn wɔɔrɔ in ayiwa u bɛna o fɛnɛ bɔ a ma o bɛ mun kofɔ araki dɛsɛra ale ka taa ka bɔ a jɔyɔrɔ la mɔgɔ wɛrɛ ka na min bɛ se ka jɔyɔrɔ in fa yalasa jamana bɛ se ka suma cogoya min na ka basigi don a kɔnɔ baarakɛlaw n'o tigi bɛ se ka jɛ ka don da kelen fɛ ka bɔ da kelen fɛ barisabu an tɛ somɔgɔ ko la faso ko la n'o bɔra yen min ye bubu sise ye bubu dɛsɛra bubu y'a dan jira bubu bi bi in na gouvernement yɛrɛ kɔnɔna na tila damadɔw de bɛ yen ɔ walima ni mɔgɔ min ye alhaji ibrahim bubakari keyita ka maa ye o ka wariko olu bɛ ɲɛnabɔ trésor la olu ka mandako bɛ ɲɛnabɔ ni maa min ye karimu keyita ka maa ye o ka mandako o bɛ ɲɛnabɔ trésor la ni mandat sera miliyɔn kɛmɛ fila ma kaban trésor maaw b'a fɔ k'i ka taa bubu fɛ yen o kɔrɔ ye mun ye n'e tɛ karimu ka maa ye walima n'e tɛ ibk ka maa ye ko kɛra tilanko ye an bɛ don min na komi bi jamana kɔnɔ ni maa min tɛ ninnu ka maa ye bubu t'i ka ci ɲɛnabɔ o bɔlen kɔfɛ fɛnɛ bubu nana mun kɛ bubu ye ayiwa min ye budget maaw ye a ye dɔ fara olu sara kan o dɔ faralen olu sara kan dfm minnu bɛ yen n'olu bolo bɛ wariko la dfm fana wulila ko ka dɔ fara olu fana sara kan an y'a ye olu ye baara bila o bɛ mun kofɔ bubu dɛsɛra an bɛ don min na komi bi ɔkɔli karamɔgɔw fana ka ko la n'i y'a ye ɔkɔli karamɔgɔw fujunna bubu bɔra ka t'a fɔ assemblée nationale kɔnɔ ko wari dɔ bɛ yen min bɛ di ɔkɔli karamɔgɔw ma ɔkɔli karamɔgɔw ko k'o wari tɛ di olu ma o fana kɛra sababu ye bubu sise a y'o kuma min fɔ assemblée kɔnɔ ɔkɔli karamɔgɔw ko k'o wari ma di olu ma bubu ko k'o wari dira olu ma assemblée kɔnɔ k'o wari bɛ di olu ma ɔkɔli karamɔgɔw dun ko k'olu t'o wari ye ayiwa o fana kɛra sababu ye bi ɔkɔli karamɔgɔw u ko fɛn fɔra ka da olu la ka sɔrɔ fɛn in tɛ di u ma ɔkɔli karamɔgɔw fana fujunna o la bubu sise ale ka kan ka bɔ a jɔyɔrɔ la bi n'o bɔra yen min ye ministre de la défense ye n'o ye professeur cɛmɔgɔ sangare ye a ka kan ka bɔ a jɔyɔrɔ la bi barisabu ibk yɛrɛ dɔnnen bɛ ni fɛn min ye o ye ministre de la défense min ni tiɲɛni kɛra i bolo walima faamu ma sɔrɔ ko la e bɛ bɔ i jɔyɔrɔ la ka maa wɛrɛ bila yen an y'a ye 2014 kidali taga la premier ministre min filɛ sisan ale tun ye ministre de la défense ye IBK y'a bɔ a jɔyɔrɔ la jamana foroba tele sanfɛ bɛɛ y'a ye ayiwa o tuma ɛɛ o bɔlen kɔfɛ fɛnɛ min ye cɛman Ibɛri Kulubali ye nanpala problème na IBK y'a bɔ a jɔyɔrɔ la ɔ an bɛ don min na i komi bi minisiri min bɛ yen bi n'o ye porofesɛri cɛmɔgɔ sangare ye adema ɲɛmɔgɔ don nka an tɛ pariti ko la an bɛ jamana ko de la a ka kan ka bɔ a jɔyɔrɔ la yaasa jamana ka lafiya ka d'a ka chaîne de commandement sɔrɔdasiw bolo bi a tiɲɛnen don dɛ min ye jura ataki min kɛra jura sisan sɔrɔdasi min tora yen nɔ a fɔra yanni ataki yɛrɛ cɛ ko sɔrɔdasi kɛmɛ fila ani bi saba k'o de bɛ jura kan kɔnɔna na mais sɛgɛsɛgɛliw nana jira k'a fɔ sɔrɔdasi hakɛ min fɔra k'o bɛ kan kɔnɔ jaa o sɔrɔdasi hakɛ yɛrɛ tun tɛ yen n'o ye sɔrɔdasi kɛmɛ fila ani bi saba ye o yɛrɛ tun tɛ kan kɔnɔna na o kɔrɔ ye chaîne de commandement yanni jura ataki bɛ kɛ ka dankari an ka sɔrɔdasiw la ka kɛlɛkɛminɛnw cɛ ka taa n'a ye a tun fɔra sɔrɔdasiw fɛ ka kɔn tile duuru walima tile naani ayiwa ko maa banbaanciw b'a fɛ ka binkanni wale dɔw kɛ ayiwa ka aranfɔri bila ka taa aranfɔri ma taa o kɔrɔ ye chaîne de commandement man ɲi cɛmɔgɔ bolo a t'a maîtriser cɛmɔgɔ ka kan ka bɔ a jɔyɔrɔ la an bɛ don min na i komi bi yaasa mali ka lafiya n'o tɛmɛna ka bɔ yen nɔ minisiri wɛrɛ jumɛn bɛ yen n'o ka kan ka bɔ a jɔyɔrɔ la ministre de l'administration ministère de l'administration territoriale minisiri n'o ye agɛrɛlafu ye agɛrɛlafu y'a fɔ yan ko référendum k'a bɛna kɛ mois de mars o révision constitutionnelle ko fɛnɛ a ye dati dɔw f'o la k'olu bɛna kɛ an y'a ye mois de mars tɛmɛnen filɛ nin ta ma bɔ sisi ma bɔ ɔ yalasa tension sociale fɛnɛ ka jigin barisabu min ye fanga sinamatɔnkulu ye n'o ye opposition ye olu ko élection min kɛra agɛrɛlafu de y'a labɛn ɔ ko ayiwa kuma ka ca ko namaraw kɛra a la k'a sɔrɔ namara ma kɛ dɛ ɔ nka yaasa tension yɛrɛ ka jigin sa agɛrɛlafu ale fɛnɛ ka kan ka bɔ a jɔyɔrɔ la an bɛ don min na i komi bi jamana ka sumani kama jamana ka basigi kama ɔ ne badenw minisiri duuru bi olu bɛɛ lajɛlen u kan ka bɔ u jɔyɔrɔ la bi nin minisiri duuru ninnu ka kan ka bɔ u jɔyɔrɔ la bi jamana sumani kama jamana basigili kama ani tension sociale yɛrɛ bɛ se ka jigin cogoya min na nin minisiri ninnu an b'a ɲini ɛlahaji ibrahim bubakari keyita fɛ ale de ye mali ka jamana kuntigi ye n'o tɛ minnu b'a la bi ko sumeyilu bubɛyi mayiga ko a ka bɔ a jɔyɔrɔ la n'i y'u ɲininka u tɛ se ka fɛn f'i ɲɛna ɔ ka d'a ka blocage min bɛ yen bi blocage bɛ nin minisiri duuru nin minisiri duuru bi ninnu de ye blocage yɛrɛ ye jamana kɔnɔ bi ninnu de kan ka taa ka bɔ yen bi ni ninnu ma bɔ yen jamana tɛ lafiya dɛ barisabu tension wulilen bɛ fan bɛɛ lajɛlen fɛ ɔ n'o tɛmɛna ka bɔ yen ɛɛ an ka video tɛmɛnen na an y'an da don ɔ rasi jali ale ni asetu kulubali ayiwa n k'u bilala ka bɔ kaso la ɔ nka kibaruyaw dira an ma ko tile saba kɔfɛ ɛ min ye u ka avokaw kun y'a laɲini k'u ka bila ɔ nka procureur général cour d'appel ale nana dossier lajɛ ale y'a ye k'a fɔ k'u tɛ se ka bila ɔ k'u bɛ to kaso la ka taa se u ka kiri tigɛli ma an bɛ min fɔ nin yɔrɔ la o ye arasijali ni asetu kulubali nin si tɛ an jugu ye suala baya hayidara an bɛna s'a yɛrɛ ma ka fɛɛrɛ kɛ k'a deli k'a lajɛ ko in bɛ dilan cogo min na nka jotigi ka jo jalakitigi fana ka jalaki dɛ u ye fili min kɛ u ka jɔ u ka fili kɔrɔ n'u jɔra u ka fili kɔrɔ o bɛ delili nɔgɔya dɛ an ye min kɛ anw jo t'a la o tumana nin ko in ka dan yan suala de bɛ se ka nin ko in ban an bɛ don min komi bi ɔ n'o tɛmɛna ka bɔ yen n ka video dɔ tɛmɛnen fɛnɛ na n ye mɔgɔ damadɔw tɔgɔ fɔ k'a fɔ buye nɔfɛ mɔgɔw la minnu bɔr'u jɔyɔrɔ la u ma ne bila a la dɛ ne badenw n t'u yɛrɛ dɔw dɔn ne yɛrɛ bɛ mɔgɔ min dɔn a la yɛrɛ o ye yubaba ye yubaba n y'ale ye siɲɛ kelen mulayimaru kɛrɛfɛ a don mulayimaru ɛɛ ne tun bɛ ka taa ɲɔrɔ bedusu ye labɛnw sabati ne ye a ma kɛ sisan dɛ o kɛra depuis 2016 2017 ninnu yɔrɔ la pour que buye ka événement dɔ tun bɛ yen yalasa n ka t'o la o don n ye ayiwa i k'a dɔn min ye yubaba ye n y'a sɔrɔ yen ɔ mɛ yubaba n y'a tɔgɔ fɔ ka maa wɛrɛw fana tɔgɔ fɔ ɔ minnu bɛ yen bi n'u bɔra u jɔyɔrɔ la ni jamanakuntigi ka kan k'a lajɛ guvɛrɛnɛma ɲɛmaa ka kan k'a lajɛ ka fɛɛrɛ tigɛ u ye ka jɔyɔrɔ wɛrɛ d'u ma a bɛ dɔ bɔ tansiyɔn fana na ani buye ka mɔbili minnu minɛna mɔbili ninnu ka bila ka buye ka jago segin a cogo la ɔ min b'a to ɲɔrɔnkaw bɛ se ka hɛrɛ sɔrɔ barisabu buye a bɛ jago kɛ ɲɔrɔnkaw de ye ɔ n'o bɔra yen ɛɛ min ye buye yɛrɛ ye an bɛ hakɛto ɲini kɛ buye yɛrɛ fɛ barisabu an fa ye buye ye an ka cɛkɔrɔba don an ka sirifukɛ don ala kira mɔden don sɛgɛnɛ ahamada amawula den don siga tɛ buye ka sirifuya la siga t'a ka walijuya la siga t'a ka kutubuya la nin bɛɛ lajɛlen ye tiɲɛ ye an b'a ɲini a fɛ ko a ka yafa an ma buye ko a ka yafa jamana ma i m'a ye buye diminnen bɛ nin waati na tile kɛcogo i ɲɛ t'a la kalo kɛcogo e ɲɛ t'a la wa ne ba kalo kɛcogo i ɲɛ t'a la ne fa kalo kɛcogo e ɲɛ t'a la ne balimakɛ ne balimamuso an bɛ don min na i komi bi an b'a ɲini buye fɛ ko a ka yafa ɛ mɔgɔ caman bɛ yen bi olu bɛ buye ko kuma fɔ mɛ ne bɛ buye dɔn ka tɛmɛ u kan parce que 2013 ne taara ɲɔrɔ ne ni buye ye ɲɔgɔn ye ne ko buye n ko sanji ko gɛlɛyara n ko ne ma sɛgɛnɛ ahamada amawula ye dɛ mɛ n'o tun bɛ n kɔrɔ sisan n tun b'a fɔ a ye sanji tun bɛ jigin sisan n b'a ɲini i fɛ yan'anw ka bɔ bamakɔ yan i fɛ yan ɲɔrɔn ka se bamakɔ sanji ka na ten ne y'a fɔ buye wulila ka don so kɔnɔ a yɛlɛla a girinna ka wuli a den ko ko i bɛ buye sɛgɛn dɛ a donna so kɔnɔ buye bɔra sanji y'anw tili daminɛ ɲɔrɔ minnu tun b'a délégation o b'a kalama fo bamakɔ yan u bɛɛ ko a viye ko sirifukɛ ka dugawu minɛ k'a minɛna donc an b'a ɲini a fɛ buye a ka yafa jamana ma a ka yafa jamana kɔnɔdenw ma k'a ɲini gouvernement fɛnɛ fɛ n ye kibaruya dɔ fɛnɛ sɔrɔ n kun tɛ min dɔn o ye jumɛn ye suraka kunda 2013 denmisɛnnin minnu bɛ yen suraka kunda a bɛɛ b'u ye ka mɔgɔ ye jeunes diplômés don sans emploi u bɛɛ nisɔndiyara IBK ka tali la o tuma u k'a lajɛ o denmisɛnnin dɔw fana u k'olu ta baara la suraka kunda denmisɛnninw les jeunes diplômés sans emploi suraka kunda u bɛɛ nisɔndiyara IBK ka tali la donc a k'a lajɛ IBK tɛ se ka nin bɛɛ ɲɛnabɔ ayiwa u k'a lajɛ u k'o dɔw fana ta baara la o bɛ dɔ bɔ tension sociale la n'o bɔra yen mɔgɔw bɛ fɛn caman fɔ ɛɛ min ye ustaz mamudu diko ye an fa don an ka cɛkɔrɔba don ko an bɛ yafa ɲini a fɛnɛ fɛ jamana ko la faso ko la an bɛ yafa ɲini a fɛnɛ fɛ jɛrɛ minnu kɛra kɔsa in na maa caman bɛ yen n'i y'a jateminɛ i b'a ye mitingi kɛnɛ kan mamudu diko kun zeninen don barisabu mamudu diko m'a ta dabɔ nin bɛɛ kama ko i b'o fɔ an ɲɛna dɛ maliyɛnw ni maa min ma da o la i ka da o la dɛ diko ne b'a dɔn barisabu i bɛ maa min dɔn n'i kumana a kan kuma in bɛ dugu tigi de la nk'i tɛ maa o maa dɔn n'i kumana o kan fu falaki ne bɛ diko dɔn dɛ diko laɲini min b'a bolo jamana cili tɛ peut-être i b'a sɔrɔ fɛn dɔw bɛ ka kɛ laɲini dɔw bɛ yen o b'a yɛrɛ bolo ale fɛ olu ka ɲɛnabɔ dɔrɔn a banna nka ale t'a dabɔ jamana cili kama nka jumadon bɛɛ y'a ye minnu tun taara mitingikɛyɔrɔ in na u ka laɲini tun ye jamana ci ye dɛ o dun tɛ diko ka laɲini ye diko y'a teliya teliya k'a ka kuma fɔ k'a ban ka taa n'a yɛrɛ wa nin waati na a bɛ ka kuma fɛn min kan ni maa min ɲɛ b'a la o ye jamana basigili ye jamana ka basigi a ɲɛ b'o de la barisabu diko ninnu bɛ min dɔn denmisɛnninw t'o dɔn diko ninnu ye fɛn min ye denmisɛnninw m'o ye o o tuma an b'a jigiya k'a fɔ ɛɛ basigi de bɛna na an ka jamana kɔnɔ bi les familles fondatrices an y'a ye k'a fɔ ɛɛ min ye serifu usumani madani hayidara ye ani mamudu diko u ye wele bila u fila bɛɛ lajɛlen ma u taara wele jaabi a kɛra bi les familles fondatrices ka bɛn ni avril kalo tile tan ni kelen ye kuma kun ye mun ye a bɛɛ nin tension sociale kelen de ye dɛ tension sociale min bɛ jamana kɔnɔ ko ka futinɛ faga ka futinɛ duga ka bɔ an ka jamana kɔnɔ ka jamana kɔnɔdenw don da kelen fɛ k'u bɔ da kelen fɛ a laɲini kun ye o ye o tuma an b'a jigiya k'a fɔ nin baara min daminɛnen filɛ nin ye bamakɔ tutigɛbaw fɛ turew daravew ɲarew fɛ nin bɛna kɛ sababu ye ka futinɛ dɔ de bɔ bɛɛ k'i ka kɛta kɛ jamana kɔnɔ bɛɛ ni jamanakuntigiw yɛrɛ jɔyɔrɔ ye min ye olu k'o kɛ anw minnu ye kumakɛlaw ye kibaruya dilaw anw fana seko ye min ye an k'o kɛ faso bɛ jɔ ɔ n'o bɔra yen takisitigi dɔ fana n y'o ka kuma fɔ n ka kuma tɛmɛnen na k'a fɔ ale ye kuma caman fɔ a b'a fɛ vibile taama don an b'a fa an b'a ni dugukolo kɛ tan ɛɛ takisitigiw tɛ ne jugu ye parce que sunkalo o sunkalo takisiboli yɔrɔ damadɔw bɛ yen ne ka sukaro bɔrɔ bɛ s'a bɛɛ ma sukaro bɔrɔ n bɛ t'a di a takisibolilaw ma a dɔw la a pilasi la i b'a sɔrɔ o ka ca ni maa bi naani ye ne bɛ taa sukoro bɔrɔw d'u ma ɔ bɔn ne jugu tɛ takisibolilaw ye mɛ takisibolilaw aw k'a dɔn k'a fɔ a ka baara min ye jamana kɔnɔ a y'a ka baara kɛ fɛn minnu bɛ yen n'o ye aw dadonna ko ye a y'a da don la takisiboli yɛrɛ ye fɛn min ye takisibolila caman bɛ yen bi u t'a dɔn n'i y'a mɛn takisi takisi kɔrɔ ye ko secret ka secret garder o de ye takisi ye mɛ takisibolilaw bɛ yen bi secret yɛrɛ t'u la u tɛ se u dabara la mɔgɔ minnu bɛ don aw kun ɛ n ko fɔlɔ n ko service de renseignement tun bɛ baara kɛ ni takisitigiw de ye mɛ i mana don min o da de bɛ ten wa wa wa wa wa dagani tolilen bɛ bɛɛ ka so maa si t'i ta dayɛlɛ fo wali ta dɔ dagani tolilen b'e ka so a bɛ ne ka so a bɛ nin ka so a bɛ nin ka so ne ko mali kɔnɔ i bɛ du jumɛn lajɛ k'i tɛ dagani tolilen dɔ datugulen sɔrɔ yen dagani tolilen b'an bɛɛ ka so mɛ an bɛɛ de b'o to yen ka taa wali ta dayɛlɛ k'o kasanin bɔ e yɛrɛ i b'a sɔrɔ i yɛrɛ den dɔ bɛ yen n'o tɛ joint min na o bɛ dɔrɔguta la ou bien i denmuso dɔ bɛ yen o yɛrɛ tɛ si ka so o bɛ si kamalenbaw bolo mɛ da tɛ don nin si la o tuma dagani tolilen de bɛ bɛɛ ka so jamana in kɔnɔ yan an k'an taw jɔrɔ sa an k'an taw jɔrɔ an ka walifɛn to yen ɔ an badenmaw nin video de tun bɛ n bolo bi ka kɛ k'a fɔ mali jamana kuntigi ye son excellence alhaji ibrahim bubakari keyita a k'a lajɛ ni maa minnu fɔlen filɛ minisiri duuru n hakili la n y'a bɛɛ tɔgɔ fɔ dɛ minisiri duuru in u ka fɛɛrɛ kɛ nin bɛɛ la k'a bɛɛ bɔ a jɔyɔrɔ la mali lafiyali kama mali yɛrɛ bulokelen bɛ nin minisiri duuru de bolo bi n'o tɛ n'i y'u ɲininka ko buye ye mun kɛ u tɛ se k'a f'i ye o buye ye mun ye u tɛ se k'a fɔ donc bi video kun ye nin ye hakɛto bɛ ne ka sira la ma